musa kɔnta n'i ko musa kɔnta i ko dɔnni musa kɔnta n'i ko musa kɔnta i ko ko fɛn min ye aw ka banaw aw ka sidɔn k'a to aw sigiyɔrɔ la a yɛrɛ bɛ an bolokɔrɔ bi wula in na musa kɔnta tɛgɛ dɔnni e bɛ se ka mun fɔ lamɛnba jɛkulu ye tɛgɛ dɔnni kan ya jamaatul muslimina wal muslimat Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bamakɔ cɛ an'a muso an ka foli bɛ aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye fo aw sigiyɔrɔw la. Mɔgɔkɔrɔba ani denmisɛn an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye. An bɛ nin arajo lɔhɔrɔmalen in kɔnɔ ni arajo barikama in kɔnɔ ka kɛɲɛ ni nin waati in ye an ɲininkara min na an bɛna jaabili kɛ olu kan. kɛrɛnkɛrɛnyala aw balimakɛ musa kɔnta fɛ aw balimakɛ musa kɔnta min n'a sigiyɔrɔ bɛnna bamakɔ ma yan n'a bangeyɔrɔ bɛnna bamakɔ ma yan kɛrɛnkɛrɛnyala senu n'an ka sigiyɔrɔ bɛnna ɲamakɔrɔ ma an faso yɛrɛ kɔnɔ an bɛɛ lajɛlen bɔdugu an faw bɔra yɔrɔ min ka yan sɛgɛrɛ ka na sigi yan nɔ ka kɛ yan sigibaga ye o ye ja ye ja ye dɔnnibaga dugu ye moridugu don karamɔgɔdugu don ladiriya dugu don ka kɛɲɛ ni o ye an bɛna kuma minnu kan an bɛna kuma an dɔnko de kan ka da o ma ka d'a kan n'i kumana ka da i dɔnyɔrɔ la fili bɛ dɔgɔya i y'a ɲininka min na karamɔgɔ n'o ye tɛgɛ dɔnni ye an bɛna an ka sɛmɛyɔrɔ an ka preuve an ka kɔsɛmɛyɔrɔ an bɛna o kɛ alikurana ye an bɛna kurana sura jumɛn ta an bɛna suratul kiyama ta suratul kiyama n'i y'a daminɛ

bala kadirina ala an nusawiya banana bala kadirina ala an nusawiya banana karamɔgɔ n'i ye n ɲininka ko tɛgɛ dɔnni yɛrɛ ye mun ye nin ye i ka o kuma jaabi ye n ye n sɛmɛ kurana de la Ka n seere kɛ Ala ye nin kuma in na, ka n seere kɛ jɔniw ye nin kuma in na, o bɛna kɛ dɔnnibagaw ye, n bɛna tila ka n seere kɛ hali population yɛrɛ n'o ye jamanadenw ye, unhun, n'a fɔra ko tɛgɛ dɔnni Ala yɛrɛ de mankan filɛ kurana kɔnɔ nin ye suratuli kiyama kɔnɔ kurana suran 70 ni duurunan, un, mun de y'a to Ala yɛrɛ ye tɛgɛko kuma fɔ o kɔnɔ, unhun, mun y'a bɛn suran 70 ni duurunan fana ma kuma in mun ye kumakan in bɛn kuranna suran bi wolonfila ni duurunan ma kɛrɛnkɛrɛnya la ka tila ka taga o aya naaninan ka tila ka taa kuma in bɔ o kɔnɔ kuma min an bɛna kuma o kan sisan tɛgɛ ko kuma in kan ka d'a kan bolokɔniden a y'a kɔnte fo ni fiɲɛ bɛ mɔgɔ min na n tɛ bolokɔni ye duuru ye m'a fɔ n'i y'a fila fara ɲɔgɔn kan dɛ mɛ n'i y'a daminɛ bolokɔniden kumaba la ka taa sinaban na duuru don waa duuru tɛ duuru don ni duuru don o de la aya in ye aya bi wolonfila ani aya duuru suran in a bɛnna kuranna suran bi wolonfila ni duurunan ma ka da o de kan an bɛ ka kuma kuma min kan tɛgɛ ko kuma min kan nin an seere ye ala ye o kɔ mun de la bi wolonfila ko kuma in sera la ka d'a kan kira ko kisi nɛɛma b'a ye a ko ale mantonw la eh, si camantigi mm. manton si camantigiw mm. a ko o de ye manton ye manton minnu si mm-hmm. ni o ye san bi wolonfila ye o kɔrɔ ye k'a daminɛ bi wolonfila la ka yɛlɛ ko n'an ye min sɔrɔ o kɔ kan k'o y'an garijɛgɛ n tɛ ko mɔgɔ caman de bɛ dan bi wolonfila yɔrɔ la hmm? nin ye tiɲɛ ye kosɛbɛ nin ye kira mankan ye a ka hadisa sɔhihu kɔnɔ o cogo kelen na ani o sira kelen fɛ tɛgɛ dɔnni mun y'a kuma bɛn aya naaninan ma n'o ye kuranna aya suran bi wolonfila ni duurunan aya naaninan mun y'a kuma bɛn o ma. Mm -hmm. ka d' a kan tiriba naani de b'an tɛgɛ kɔnɔ o tiriba naani a bɛ fɔ dɔ ma ko ligne de cœur ligne de cœur mhm. dusukun tere mhm. n'an bɔra yan an bɛna taa don ligne de tête kun tere u b'a fɔ a ma bamanankan na ko kuntere i m'a ye an b'a fɔ an ka bamanankan na ko karisa kuntere ma diya ne la mm. karisa kuntere diyara ne la mhm. karisa kuntere ka go karisa kuntere ka di aa tiɲɛna ko ne kɛra maa kuntere go ye koyi walima n kuntere diyara nin yɔrɔ la dɛ mhm. a kan bɛ tere min ma dɛ mm. wa tere min sɛbɛn b'i kun na ala yɛrɛ mankan don dɛ kuranna suran kɔnɔ an bɛ k'an da se min ma nin ye n'o ye suratul kiyama o aya naaninan de bɛ k'a fɔ ko hali lahara jɔkɛnɛ kan a se bɛ ale ala ye ka hadamadenw kolow bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o kolo ninnu faralen kɔfɛ ɲɔgɔn kan tere minnu bɛ tɛgɛ kɔnɔ tɛgɛkɔniden k'a dalakɛɲɛ k'a sigi k'a sogolo k'a bɛn ni a cogo kɔrɔ ye nin ye ala yɛrɛ masabato mankan ye ka d'a kan ale de y'an da wa ale de b'an dɔn ɔ wa ko bɛɛ lajɛlen bɛ tɛgɛ in de kɔnɔ karamɔgɔ
tiri naani min bɛ tɛgɛ kɔnɔ ni kuranna suratuli kiyama in a aya naaninan fana kumana tɛgɛ ko kuma in kan o tiri naani an ye fila fɔ a la kaban sabanan a bɛ fɔ o ma ko ligne de vie o ye ɲɛnamaya tiri naaninan a bɛ fɔ o ma ko ligne de destin n'o ye dakan tiri o dakan tiri adamaden bɛɛ n'i dakan de don bɛɛ n'i nakan de don o bɛ dɔn o yɔrɔ in de fɛ o tiriba naani walima fɔ cogo wɛrɛ la n'a tɛ mɔgɔ min tɛgɛ kɔnɔ mm. an bɛna tila ka nimoro minnu labila telefɔni nimoro min labila e k'i jija i k'o ta mm. an ka kuma n tɛ o kɔrɔ kɔni man ɲi n tɛ ala ka dancogo kɔni na naani in kɔni sɛmɛntiyalen don bɛɛ tɛgɛ kɔnɔ o kɔ ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka kunnafoni dɔw sɔrɔ n'i ma se ka nimoro ta Ka d' a kan dɔw ka faamuyaw cogo tɛ kelen dɔw ma garijɛgɛ kalan na dɔw ma garijɛgɛ tubabu kalan na u ma garijɛgɛ arabu kalan na ni min ma se ka nimoro ta an bɛ ka kuma arajo min kɔnɔ a b'o arajo in de sɛgɛrɛ o arajo in n'aw nana mɔgɔ mɔgɔ sɔrɔ ye ko yala musa kɔnta min bɛ kuma arajo in na yan k'a ka nimoro bɛ cogo di o tigi bɛ nimoro sɛbɛn k'a d'aw ma aw ni musa kɔnta bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ ka d' a kan dɔ sigilen kɔnɔnafili bɛ ni kuma k'ale tɛ se nimoro ta la donc o sira kelen fɛ ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka tɛgɛ kunnafoniw dɔn aw balimakɛ musa kɔnta ye tɛgɛ kunnafoni de kalan kɛ a mansinw bɛ n bolo a ɲɛdɔn bɛ n na a fɛɛrɛw bɛ n kɔnɔ adamadenya sigilen bɛ o de kan n ye nin fɔ n ka fana janjo don n ko chacun a sa lettre dans sa main n ko bɛɛ lajɛlen kelen kelen n'a ka lettre b'i tɛgɛ kɔnɔ ala de y'a bila ye ne m'a bila ye an kɔni ta de y'a kalanni ye dɔrɔn k'a fɔ aw ye wa ala y'an garijɛgɛ don mansin na endiw ka bolo kan mhm. mansin min ye sikanɛri ye sikanɛri min bɛ se ka tɛgɛ yɛrɛ ɲɛkɛ ninnu lakunbaya k'a walankata fo siɲɛ caman ka dɔnni sɛgɛsɛgɛ a kan k'a fɛsɛfɛsɛ k'a jaabi sɛbɛn fo kan tan ani duuru la n'i kalannen bɛ kan o kan na k'a daminɛ diɲɛ kanba ninnu na angilɛ ninnu na ka taa arabukan ninnu ni faransɛ ninnu na n'i kalannen b'a fɛn fɛn na a bɛ se k'a sɛbɛn o bɛɛ la n'i tɛ se olu si la musa kɔnta bɛ se k'a kalan k'i ka adamadenya tagabolo f'i ye i ka dakan mun ka di i la mun ka go i la i ka kan ka mun kɛ i man ka mun kɛ i ka kan ka don mun na i man ka don mun na e ye jɔn ye e tɛ jɔn ye i ye mɔgɔ garijɛgɛtigi ye wa i tɛ garijɛgɛtigi ye wa wa nin ye dɔnniya kumaw de ninnu tɛ kunfɛ kumaw ye ka kɛ i n'a fɔ ko an fara dumuni na dɔrɔn ka n'an sigi ka kunfɛ kan dɔw fɔ olu tɛ n sɛmɛlen bɛ kuma min na n k'aw ma n ye n sɛmɛ ala de la ka ala kɛ n seere ye a bɛ kuranna de kɔnɔ ala ko ko a se b'ale ala ye tuma min na ni kafiriw ye ɲininkali kɛ ko yala saya kɔfɛ ko ala bɛna se bilen k'an nakunun ka an kolo ninnu bɛɛ sigi ɲɔgɔn kunna ka kɛ i n'a fɔ an cogo kɔrɔ wa ala de y'u jaabi k'ale bɛ se k'o kɛ ko wa k'ala ale bɛ se ka tɛgɛ yɛrɛ kɔnɔna a tɛgɛ nkɔniden k'a bɛɛ lajɛlen sigi k'a bɛɛ lajɛlen k'a nɔ kɔrɔ ye i n'a fɔ a tun bɛ cogo min na n'i y'a ye ala y'a da tun nin kuma la ko dɔ de bɛ tɛgɛ kɔnɔ siga t'o la population ye n seere ye bɛɛ k'i ka carte d'identité dayɛlɛ carte d'identité min b'aw bolo bɛɛ k'i ta dayɛlɛ i bɛna taa mun sɔrɔ a kɔnɔ e yɛrɛ tɛgɛ ɲɛgɛn b'a kɔnɔ yen ka d'a kan tubabu dabaji de bɛ an ka papiye dilanyɔrɔ kelen kelen bɛɛ lajɛlen n'u b'a f'a ma ko ankiri o ankiri in dɛ i b'i tɛgɛ da o de la ka sɔrɔ k'i tɛgɛ da i ka sɛbɛnfura kan n tɛ u tɛ yamaruya d'i ma abada ka karidante d'i ma walima sɛbɛnfura nafama si f'a ka sɔrɔ e tɛgɛ nɔ de tora yen nɔ fɔlɔ ka tila ka dɔ to i yɛrɛ bolo o kun ye mun ye san nataw la ani kalo nata ni don nataw la a n'a kɛra fɛn fɛn sa u bɛ se ka e yɛrɛ nɔfɛ ma bɔ walima ka e ka ankɛti dɔw kɛ sɛgɛsɛgɛli dɔw kɛ n'o ye ka d'a kan bɛɛ lajɛlen ka ɲɛgɛn bɛ tɛgɛ kɔnɔ maa si ka ɲɛgɛn tɛ kelen maa si ka dakan tɛ kelen maa si ka kunnafoni tɛ kelen bɛɛ k'i tɛgɛ dayɛlɛ hali badenmaw ba kelen fa kelen maa si tɛgɛ ɲɛgɛn tɛ kelen ayi bɛɛ ka ɲɔgɔn tɛgɛw lajɛ bɛɛ k'i tɛgɛ dayɛlɛ bɛɛ bɛɛ k'i ka karidante fana lajɛ i na taa sɔrɔ ni karidante kɔni b'i bolo ni faux karidante tɛ ni karidante ɲɛnama kɔni don mm. tɛgɛ nɔ fana b'a la yen o tɛgɛ nɔ in dɛ o kun ye min ye o b'a jira jaa fɛn dɔ de bɛ tɛgɛ nɔ in kɔnɔ e tɛ min dɔn ah, wa o dɔnbaga musa kɔntan de nalen filɛ ka kuma o kan ka i ka dakan f'i ye tɛgɛ kɔnɔ i ye jɔn ye i tɛ jɔn ye kan ka mun kɛ mun ka di i la mun ka go i la i man ka don mun na i kan ka don mun na ka olu bɛɛ lajɛlen woloma i ɲɛna i tɛgɛ kɔnɔ wa ne seere de kɛra aw ye sisan aw population yɛrɛ ka d'a kan aw bɛɛ tɛgɛ nɔ b'aw ka karidante kɔnɔ n seere ye karamɔgɔ ye ka d'a kan n ye aya min fɔ nin ye tɛgɛko kuma fɔra a kɔnɔ kurana suran biwolonfila ni duurunan a aya naaninan suratul kiyama n'a bɛ yen n'a tɛ yen karamɔgɔw ka tigɛ n na karamɔgɔ ye n seere ye ala fana ye n seere ye ka d'a kan ala yɛrɛ de ye kurana in jigin seere saba sɔrɔla n na o bɛ wasa bɔ mhm. o kɔfɛ eh, dɔnnibagaw ka seereya o bɛ wasa bɔ ka d'a kan dɔnnibagaw ye b'i n'a fɔ ala ka nɔnabilaw dugukolo in sanfɛ yan mhm. olu b'i n'a fɔ kira ka nɔnabilaw dugukolo in sanfɛ yan mhm. jamanadenw fana kɛra n seere ye donc seere wasara n bɛna kɛ ni apare fana ye apare min fana bɛna fara ne yɛrɛ ka seereya kan n tɛ ala ye tɛgɛ kalan nɔgɔya ne yɛrɛ n y'a kalan kɛ alihamdulila mɛ n bɛna n bɛ se ka sikanɛri in fara n yɛrɛ kan walasa o ka se ka ɲɛgɛn misɛnnin dɔw bɛ yen ne ɲɛ tɛ se ka minnu ye minnu yeli ka gɛlɛn an bɛɛ lajɛlen ɲɛw ma mɛ nin apare bɛ se k'u lakunbaya ko a to a ka ye ka tila k'a sikane k'a kunnafoni di o apare ala y'o nɔgɔya n ma induw ka sira fɛ o bɛ n bolo ɔ mun de ye tɛgɛ yɛrɛ lajɛli nafa jumɛn de b'a la parce que dɔ bɛna fɔ ko o tuma ko tɛgɛ lajɛli ko nafa jumɛn de b'a la Mhm. nafa min b'a la a b'a to i b'i yɛrɛ kun dɔn siga t'o la i kan ka baara min kɛ i b'o dɔn i ka ɲɛnamaya tagabolo i b'o dɔn i dakan i b'o dɔn karamɔgɔ tɛ koba ye wa o ye koba ye est ce que n ko bɛɛ n'i ka baara de don chacun a sa lettre dans sa main Chacun a sa lettre dans sa main n bɛ segin a kan bɛɛ lajɛlen kelen kelenna ka lettre b'i tɛgɛ kɔnɔ chacun a son travail Ah, nin ye kabako ye dɛ. bɛɛ lajɛlen n'i ka baara fana Nin ye kabako ye. chacun a son destin bɛɛ n'i dakan don karamɔgɔ ne b'i ɲininka kelen na o Unhun. an t'a fɔ bamanankan na ko baaralankolon tɛ yen wa Kosɛbɛ. ko ko mɔgɔlankolon de bɛ yen Kosɛbɛ. il n'y a pas de sous métier Mais de sottes gens. adamaden dɔw de bɛ yen olu lafulen de don n tɛ baara lafulen tɛ yen duguma baara tɛ baaradennin tɛ yen i bɛ baara o baara dɔn dɔ delila ka kɛ fɛn o baara in na aw bɛ ka baara bara sabu tɛ dɔ delila ka kɛ fɛn o baara in na mais o tigi de ka baara ye o ye e min ka baara tɛ n'e taara ɲɛ bɔ o tigi fɛ k'o kɛra fɛn ye o la ka taa don o la dɛ i tɛ ɲɛ de sɔrɔ a ma ka d'a kan e ka baara tɛ k'a lajɛ i tɛgɛ kɔnɔ yala i ka baara ye mun ye mun ka d'i la mun ka go i la wa lajɛli in kun ye nin de ye a faamuna sisan a faamuna parce que dɔw bɛna fɔ ko kuma ko tɛgɛ ko kuma ye ko mun ye nin kuma se Musa Kɔntan ka kuma la k'an b'a dɔn ni min ye dɔgɔtɔrɔ de dɔgɔtɔrɔ de don hmm. chinois dɔgɔtɔrɔ don an b'a dɔn eh, eh, eh, asakow kɔnɔna na an b'a dɔn dɔgɔtɔrɔsow de kɔnɔna na an b'a dɔn mun ye tɛgɛ ko kuma se Musa Kɔntan ka kuma la min y'a se Musa Kɔntan ka kuma la bɛɛ n'i dakan de don bɛɛ n'i ka baara anw bangera k'a sɔrɔ an faw ye mori ye an nana'a sɔrɔ an faw bɛ nin kuma kelen in de kan wa siyansi fana y'a sabati ko tiɲɛ don hmm? an baw ye furakɛlikɛla ye an nana'a sɔrɔ an baw bɛ nin sira kelen in de kan wa siyansi y'a sabati ko tiɲɛ don ko tagamɔdon kan tɛ kɔnɔ su tɔmɔ kan tɛ ayi siyansi de y'a sabati mɔgɔ kelen minnu avion dilan ka taa sanfɛ kɔshan kɔshan in na olu kelen pe in de tilala k'a sabati k'an ka maakɔrɔw tun b'an tɛgɛ minɛli min kɛ ka fɛn dɔw fɔ a la ko karisa e kana taa tungan fɛ e ka i sigi so kɔnɔ sokɔnɔla de ka di e la walima eh, jago de ka di e la nin baara in ka di e la tunga na taga man di e la walima karisa e ka taa tunga fɛ tunga na taga e ka hɛrɛ b'a la e ka taa damanda la karisa e kana taa damanda la wa bɛɛ n'i ka baara chacun a son travail bɛɛ lajɛlen kelen kelenna n'i ka baara k'i ka baara dɔn musa kɔntan de bɛ se k'o kɛ i kan ka min kɛ min ka d'i la dɛ musa kɔntan de bɛ se k'o o kɛ wa lajɛlikɛlan wɛrɛw b'an bolo min tɛ nin ye n bɛ kuma t'o nɔfɛ n tɛ mɔgɔ tɛ taa ne musa kɔntan fɛ yen ka i kun ko fɔ ne musa kɔnta ye depuis n fitini depuis n ka dɔgɔ depuis 2000 depuis 2000 n'i taara ne fɛ yen n b'a f'i ye k'i makun i nanen bɛ ko min na a to i kɔnɔ a to i kɔnɔ mansin bɛ ne bolo min bɛ se k'a walawala kelen dɔnniyaw bɛ ne la minnu bɛ se k'a walawala o ye fila ye n ye nin fɔ bɛɛ lajɛlen n y'a fɔ antɛniw sanfɛ donc kunfɛ kuma tɛ an mɔn'a cɛ la an bangera a cɛ la ka mɔ a cɛ la donc o sira kelen fɛ ni ɲininkali wɛrɛ b'i fɛ an bɛna mɔgɔw hakili lajigin nimoro la kɔfɛ yɔrɔ an y'a fɔ kaban ko bɛɛ k'i labɛn nimoro tali kama parce que an bɛna kunnafoni ɲɛnama minnu di nin ye ni mɔgɔ min ma se ka hali nimoro ta i bɛ se ka na arajo la an bɛ ka kuma arajo min na o tɛ ko gɛlɛn ye o Kosɛbɛ. o arajo mɔgɔ ninnu olu n'anw de ye baarakɛla ɲɔgɔn ye olu tɛna dogo aw la abada k'anw ka nimoro di donc ni mɔgɔ min lafilen don sisan n'i ma faamuya sɔrɔ arajo in kana tourner ka bɔ arajo in na dɛ a to i kɔrɔ i k'a sɛbɛ lamɛn ka arajo in tɔgɔ lamɛn k'i sɛnsɛn ka se arajo in na i bɛna an ka kunnafoni sɔrɔ karamɔgɔ ni ɲininkali wɛrɛ b'i fɛ i bisimila ɲininkali min bɛ n fɛ musa kɔnta o de ye kabako wusulan ye an kɔni an bɛ wusulan kɛ k'an ka so wusu siga t'a la n t'a dɔn n'o y'a sɔrɔ e kan b'o wusulan ninnu ma e bɛ se ka mun fɔ lamɛnbaaw ye kabako wusulan b'i bolo bon karamɔgɔ alihamdulila i ka ɲininkali diyara n ye an ka kabako wusulan ye baara fila kɛlan de ye o de y'a to a tɔgɔ dara ko kabako wusulan ka da kan dɔw b'a fɔ ko tɔnɔ fila tɛ sɔrɔ shɛfan kelen na siga t'o la mm, o kuma in n m'a fɔ nkalon don sa nka mm. fɔlɔfɔlɔ kumaw don fɔlɔfɔlɔ kumaw don a bɛɛ lajɛlen ani sababuw tɛ kelen ten ka da kan ji filɛ nin an bɛ ji ta an b'a min o ye tɔnɔ dɔ ye an y'o sɔrɔ a la mais ni koli nege y'an minɛ an bɛ ji kelen bɔ ka taa an ko n'a ye an ma tɔnɔ fila sɔrɔ ji la tɔnɔ fila bɛ sɔrɔ fɛn mais an b'an ka sow fana jɔ n'o ji kelen in ye siga t'o la tɔnɔ saba sɔrɔla la dɛ a sɔrɔla la n ye cɛn fɔ an ma cɛn fɔ an ka foro sɔn an b'an ka foro sɔn an bɛ ko wɛrɛw kɛ ni ji ye mun ka ca fɔ maa tɛ se ka kun nin kɛnɛ kan donc k'a fɔ ko tɔnɔ fila tɛ sɔrɔ fɛn kelen walima ko fura kelen tɛ se ka ko fila ɲɛnabɔ ayi abada o t'anw ta fura in ye nin wusulan in tɔgɔ ye ko encens mi encens miracle kɔrɔ ko kabako wusulan kabako wusulan n'i donna an fɛ yen nɔ ni kunkolo dimi b'i la kuma bin ni kunkolo fankelen dimi ni kunkolo fan bɛɛ dimi ni jinɛ kunkolo dimi ani subaga banaw ni sitani banaw a delila ka subaga minɛ yɔrɔ la n'an y'o fɔ sisan komi an bɛ antenne sanfɛ a zurunali bɔra a zurunali bɔra bamakɔ yan na a ma dogo bamakɔ yan wa o wusulan kelen de bɛ ne musa kɔnta bolo bɛ sirijugu tigɛ mm. wa a bɛ adamaden garijɛgɛ saniya parce que fɛnjugu n'a mabɔr'i la dɔrɔn garijɛgɛ bɛ i walankata wa a nafa fila yɔrɔ de ye ka da kan a bɛ furakɛli kɛ vis-à-vis n'a ma se ka furakɛli kɛ i nana ni wari min segin n'a ye n ma na nasɔngɔ ɲinina n ma na to sɔngɔ ɲinina wa kɔngɔ ma n nase yan minnɔgɔ ma n nase yan hmm? n nana tiɲɛ kɛnɛ de kan hmm. dɔnniya kɛnɛ kan ka fɛn fɔ mɔgɔw ye u tun tɛ min dɔn ani u tun bɛ min dɔn ka dɔ fara o kan o tun ye o ye wusulan kuma ye o yɔrɔ in na an bɛna sani an ka ɲininkali to i yɛrɛ bolo mhm. an bɛ nimoro di mɔgɔw ma u k'a faamu dɔ sigilen bɛ ni kuma o kɔrɔtɔlen bɛ nimoro di ko la i bisimila nimoro di i ka sɔrɔ ka nimoro di an b'a di bamanankan na ka tila k'a di tubabukan na awɔ i bisimila nimoro 74 46 18 28 siga t'o la 74 46 18 28 siga t'o la an ka todukan na bi wolonwula ani naani bi naani ani wɔɔrɔ tan ani seegin siga t'a la mugan ani seegin siga t'o la an bɛ segin a kan tuguni bi wolonwula ani naani bi naani ani wɔɔrɔ siga t'a la tan ani seegin hmm. mugan ani seegin siga t'a la
o tuma sisan i bisimila ni ɲininkali wɛrɛ min b'i fɛ i bisimila ɲininkali min bɛ yen mhm. o de ye soromugu soro soro mhm. soromugu ale yɛrɛ ka baara ye mun ye hmm. nafa jumɛn b'a la siga t'a la alihamdulilayi karamɔgɔ i ka ɲininkali in diyara n ye an bɛna kuma o kan ka da mun kan Ala y'an garijɛgɛ don soromugu la soromugu min ni bon bɛ mɔgɔ min na yɔrɔ sumuni ni a ba ma bɔ a la cɛ min bɛ kɛ sumuni na dɛ o de y'a ba ye ni cɛ in ma bɔ sumuni tɛ ban o cogo kelen na joli tɛ suma nɛ kan cogo min na dɛ ni bon b'i la dɛ kolo min bɛ bon in na kolo in ma bɔ kana siga bon in b'i faga a tɛ ban hmm? kana siga o yɛrɛ la fiyewu kana bila kunkolo la mɔgɔ o mɔgɔ man'i nɛgɛn ka ne musa kɔnta kopiye ka taa furamugu d'i ma k'o ye bon fura ye i b'a fɔ a tigi ye k'a ka kolo bɔ fɔlɔ i ɲɛ ka da i ka kolo kan ne tɛ se ka kopiye dɛ mɔgɔ o mɔgɔ mana ne kopiye n ka nin bon fura in na hmm. i bɛ malo ka d'a kan ne ta ne ta ye kɛnɛ kan ko de ye n bɛ kolo de bɔ kolojalan kan vis-à-vis face à face terre à terre ɲɛ ŋɛn ɲɛ ŋɛn kabako e nana ni bon min ye ne fɛ yen n bɛ n kali ala la kurana dafalen min kun yan n ma deli ka dɔrɔmɛ kelen minɛ mɔgɔ si la ka sɔrɔ k'o tigi ka bon furakɛ fɔlɔ hmm? n b'i ka kolo de bɔ i ɲɛnɛ k'a da ka i k'a tɔmɔ e yɛrɛ bolo bɛ kolo ninnu tɔmɔ k'a da ne tɛgɛ n bɛ sɔrɔ ka n ka sara minɛ a faamuya soromugu in kunmabɔ sara ye waa duuru waa duuru ka bon kolo bɔ yɔrɔ ni eh, joli tɛ suma nɛ kan ayi mɔgɔ o mɔgɔ n'i taara ne fɛ yen nɔ i b'a fɔ fɔlɔ de ko n k'i ka bon in kolo bɔ ni n sera k'a bɔ ni soromugu in ye dɛ mm. i ka sɔrɔ k'a san ka taa n'a ye waa duuru ni n ma se k'a bɔ karati dala niriti dala o kɔfɛ a bɛ eh, bon kolo bɔ cogo min a bɛ kelebe joli baw suma ten mm. n'a bɛ fɔ a ma ko kansɛri mm-hmm. hali a kɔnɔnata furudimi kansɛrilama a b'a bɛɛ suma o cogo kelen na les maladies provoquées par les humains hali bana minnu sababu bɔra mɔgɔ juguw la hadamaden juguw la i n'a fɔ dabali wa an ka dabali dabali furaw yɛrɛ la a lakika yɛrɛ de fɔtɔ filɛ nin ye dɔ bɛn'a fɔ ko dabalikow tɛ cɛn ye kiriti karata ala kira yɛrɛ dabalila a bɛ kuranna suran min jiginna n'a bɛ fɔ a ma ko mujiza tayini n'o ye suran eh, fila min bɛ kulu awuzu birabi nasi ani kulu awuzu birabi falaki mun de y'a to u jiginna n k'u jiginna dabali de kɛra kira la dabali kɛlen kira la jɔnniw ye dabali kɛ kira la nka a bɛɛ tɔgɔ fɔlen bɛ kuranna tafisiriw kɔnɔ n yɛrɛ kalannen don n m'a fɔ a ye wa n ko n ye arabu kalan k'a diplɔme bɛ n kun n ye faransɛ kalan k'a diplɔme bɛ n kun n y'an ka nko kalan in kɛ n'o y'an yɛrɛ ka fa kalan in ye wa diplɔme bɛ n kun anw ta tɛ kunfɛ kumaw ye dɛ dabali kɛlen kira la labidu de ye eh, eh, d- eh, d- dabali in kɛ kira la a n'a a jɛɲɔgɔn jugu tɔw o dabali in gwanko jugu hali kira yɛrɛ tun bɛ fili a ka kɛtaw yɛrɛ la dabali sofera ka se ki- kisa dɔ ma Eh, a taara an ba asata fɛ yen a ko asata sisan kɔni n ye m- laɲini min kɛ ala fɛ laɲini bɛ nin ka laɲini sabatira sisan ka da kan n ye fɛn dɔ ye cɛ fila sigilen bɛ kelen bɛ n kunyanfan fɛ kelen bɛ n senyanfan fɛ a ko kunyanfan fɛ ta in o kan bɛ n senyanfan fɛ ta in ma ko yala ko cɛ in bɛ k'a pilɛn mun de la n'o ye ala kira ye ala kira bɛ ka mun de laɲini kɛ mun de ŋaniya b'a la senyanfan fɛ ta ko ko laɲini min b'a la ko a bonnen de don a dabalen don a kɔrɔtɛlen de don donc o kɔrɔtɛ in mɔgɔ fila ninnu ye kɔrɔtɛ ninnu yɔrɔ fɔ ala kira ye dabali in tun kɛra fɛn minnu na o tun ye pɛn in de ye ani farikansi ka taga a don tamaro foroko kɔnɔ ka a- a bila fɔ eh, gabakurun jukɔrɔ fɔ kɔlɔnda la walayi kuranna tafsiri de bɛ ka nin kuma in bɛɛ lakali kuranna Hɔn. yɛrɛ bɛ n kun ye a dafalen n tɛ ka kuma ninnu fɔ n kun fɛ dɛ ayi ɔ ala kira kuturu dabalila yɔrɔ min na e ye jɔnni ye k'e tɛ se ka dabali wa n'i dabalila ka dabali cɛ i ɲɛnɛ vis à vis face à face terre à terre bɛɛ ɲɛnɛ kɛnɛjalan kan o ye ne musa kɔnta ye n tɛ se ka kopiye ni maa maa ye n kopiye bɛ malo ka da kan dɔw bɛ yen u b'an ka kumaw lamɛn kumaw bɛ diya u ye u fana bɛ taa a fɔ k'u bɛ taa ɲɔgɔnna kɛ walima k'a ɲɔgɔnna ladege a y'a fɔ k'u ka dabali bɔ walayi n'i ka dabali n'a b'i kɔnɔ a b'i fari kɔ kan a donna fɔ dugu wɛrɛ la fɔ jamana wɛrɛ kan ne musa kɔnta n'i ma se ka dabali labɔ i ɲɛnɛ kɛnɛjalan den kan o kɔrɔ ko ne tɛ bozo halala ye ala kira n'a tun ye aya kelen aya kelen fɔ bɛɛ y'a fɔ kuranna sura min jiginnen filɛ kulu awuzu birabi nasi ni kulu awuzu birabi falaki a ko tafokuru in kelen tun bɛ tigɛ ko tafokuru in tun ye tafokuru tan ani fila de ye o de la kuranna suran jiginna a kama fɔ kuranna suran fila mhm. donc o cogo kelen na ka dabali tiɲɛ ka bɔ i kɔ i sigilen ɲɛ b'a tigɛtɔ la i sigilen ɲɛ bɛ dabali bɔtɔ la dabali donna yɔrɔ o yɔrɔ la k'a bɔ k'a tiɲɛ ka bɔ i kɔ o ye ne musa kɔnta ye o ye kabako ye o ye kabako ye dɛ wa ka bon kolo bɔ ni fura kelen in ye i ɲɛnɛ bɛɛ ɲɛnɛ kolo min b'i ka bon na k'a bɔ ni kolo t'i la ni dabali don ka dabali labɔ i ɲɛnɛ i ɲɛ ka da kan sugo tɛ dɛ jinɛmoriya tɛ kilisi fana tɛ dɔnniya min don dɔnni an yɛrɛ fa dɔnniyaw ni kuranna dɔnniyaw dɔrɔn de don jinɛmoriya tɛ suya tɛ kirisi tɛ a dɔnni bɛɛ n'an bangera k'a sɔrɔ a b'an faw bolo an bangera k'a sɔrɔ a b'an baw bolo u b'a kɛ donc o cogo kelen na nin de y'a dabali ta ye karamɔgɔ ni eh, ɲininkali laban min b'i fɛ walima ni kuma laban min b'i fɛ an ka kuma kuncɛ ka d'a kan dɔnkili kelen tɛ dugu jɛ kuma man di da kelen na i bisimila
Musa kɔnta an ko ten tɛgɛ dɔnni ɛɛ kabako wusulan soromugu nin bɛɛ lajɛlen dɔnni bɛ musa kɔnta la musa kɔnta ni folikan laban min b'i bolo ka ɲɛsin lamɛnbaw ma dakuruya laban b'i bolo ka ɲɛsin lamɛnbaw ma i bɛ se k'i ka dakuruya laban kɛ foyi t'a la o cogo kelen na a balimakɛ musa kɔnta n'a sigiyɔrɔ bɛnna bamakɔ ma yan nɔ kɛrɛnkɛrɛnya la ɲamakɔrɔ ani trente mètres yɛrɛ man jan kosɛbɛ ani minnu fana ka surun falajɛ la falajɛ ni so fila ni si ni ɲɔgɔn cɛ man jan an bɛ baara kɛ nin yɔrɔ fila bɛɛ lajɛlen na mais min ka gɛlɛn o ye nimoro ko in ye n bɛna nimoro di ka sɔrɔ ka kuma to n balimakɛ bolo ale ka tɛmɛ n'a ye ne ka nimoro i bɛ wolonfila ta ka naani ta ka naani wɛrɛ ta ka wɔɔrɔ ta ka kelen ta ka seekin ta ka fila ta k'a kuncɛ ni seekin wɛrɛ ye n'i ye o konkon sisan a bɛ sonner ne ka telefɔni tɛ faga su fara tile kan tuma dɔw la n'a fana y'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ y'a ta Ajaratu Sangare de bɛ to k'a ta tuma dɔw la o b'a sɔrɔ n bɛ kuma la antenne sanfɛ walima n bɛ lahala dɔw kɔnɔ minnu tɛ se ka eh, n bila ka telefɔni ta n ka foli bɛ Ajaratu Sangare yɛrɛ ye a n'a lamɛnbaga kelen kelenna bɛɛ lajɛlen Ɔ ni kuma kuncɛ kuma wɛrɛ min b'i yɛrɛ fɛ karamɔgɔ i bisimila i bɛ olu kɛ nin tun y'aw balimakɛ musa kɔnta mankan ye aw k'an bɛn don nataw la ani waati nataw la assalamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu wa aleykum salam nin tun ye aw balimakɛ docteur musa kɔnta ye docteur musa kɔnta aw k'a dɔn k'a fɔ lamɛnbaw n'i m'i ka bana feere i tɛ sanba sɔrɔ a la min ye docteur musa kɔnta ye a nana don aw bɛɛ lajɛlen jigi kɔrɔ aw minnu kamanagannen don aw ka bana furaw la aw y'aw jigi sɛmɛyɔrɔ kɛ docteur Musa Kɔnta ye i n'a fɔ a yɛrɛ y'a fɔ cogo min na a ka nɛgɛjuru sira nɛgɛjuru sira de ka gɛlɛn kosɛbɛ ka aw to aw sigiyɔrɔ la o de ye 74 46 18 28 bi wolonwula ani naani bi naani ani wɔɔrɔ tan ani seegin mugan ani seegin